igbo ndị ọma na-ege anyị ntị unu anọdụla kedunu ka unu mere n'ụbọchị nke taa eji m aka na onye ọbụla dị mma anyị abịakwala ọzọ iwetara unu akụkọ ifo nke izu ụka dịka anyị na-eme kwa mgbe na nke taa isi akụkọ anyị bụ samadiko na mbe mgbe anyị dị n'obere ọtụtụ n'ime anyị na-ajụ ajụjụ kedu ihe mere eji nwee mbe nke na-ebi n'elu ala na mbe nke na-ebi n'ime mmiri n'ime akụkọ a ka anyị ga-eji mata ihe ejiri nwee ụdị mbe abụọ a ugbu a ka anyị were akụkọ nke anyị ji bịa n'ụbọchị nke taa ifo chakpii Wọọ! nkịta nyara akpa Nsị agwụla n'ọhịa. ọhịa ogwu mara ọkụkọ Anaghị epio ya epio. o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu Kọọrọ anyị ka obi dị anyị mma. o nwere otu mgbe Otu mgbe eruole gafee. otu mgbe otu nwaanyị mụtara ụmụ nwoke abụọ otu ka ọ kpọrọ samadiko nke ọzọ ka ọ kpọrọ mbe mgbe ụmụaka ndị a tolitere nne ha lụtara ha nwaanyị o teghị aka nwaanyị a lụtachara ụmụ ya nwunye o were nwụọ hapụ ha ka ha mejuo ihe chi ha jiri kee ha n'ụwa mgbe nne ha nwụsịrị samadiko gara mụọ ka esi agwọ ọgwụ ebe mbe gara ga mụọ ka esi agha aghụghọ n'ihi na ọ dịghị ike ọrụ o chere na ọ bụ ịgha aghụghọ ka ọ ga-eji na-aghọgbu ndị mmadụ na-enweta ihe ọ ga na-eri n'ikpeazụ ha abụọ gakwara ga mụọ ka esi atụ ikwe nri o wee ruo otu ụbọchị samadiko tụchara ikwe nri bunye ya nwunye ya sị ya buru ya gaa n'ala mmụọ gaa ree na ya ruo na ya erekwala ya otu shilling onye kwe otu shilling ya erekwala na ọ gwụla shilling abụọ ka ọ ga-ere ya na ya gbakwa mbọ kwọrọ ya n'azụ na o rute n'ama ndị mmụọ ka ọ tụkpuo ya n'ime ọhịa nwunye samadiko kwere na ihe ọ gwara ya wee buru ikwe nri ahụ tinye isi na obodo ndị mmụọ mgbe ọ pụtara ndị mmụọ kwere ya ọnụ ego niile ha ji nwaanyị ahụ ajụ sị na ọ gwụla shilling abụọ ka ọ ga-ere ikwe nri ahụ ndị mmụọ ewere bụọ ya ọnụ sị na ikwe nri ahụ osisi ejiri tụọ ikwe nri ahụ ya ghọghachikwa osisi ọ bụ mbụ n'ime ọhịa na nwaanyị ahụ kụrụ isi kpere ekpere lawa samadiko mapụtara n'ime ọhịa ebe ọ nọ sị osisi ejiri tụọ ikwe nri ahụ na ya ghọkwala osisi ọ bụ na mbụ wee were azịza ọgwụ ya mgbe ọ hụrụ na nwunye ya kụ isi kpere ekpere n'ala pịa nwunye ya nwunye ya na otu ntabi anya ahụ nwunye ya ewere nweta onwe ya mgbe ahụ samadiko buru ikwe nri ahụ gaa ree n'onwe ya were ego ya lute mmanya ya na ụmụ mmụọ amalite na-aṅụ mgbe ha nọ na-aṅụ mmanya ụmụ mmụọ ṅụọ nke ha felie elu samadiko ṅụọ nke ya ya o felie karịa ụmụ mmụọ mgbe a ka ụmụ mmụọ jiri tie mkpu sị eo na nke a abụghị anụ oriri mgbe ha ṅụchara mmanya ha niile ma mmadụ ma mmụọ ewere lakpuo n'ụlọ ha samadiko wepụtara otu ntakịrị akpa sị ụmụ mmụọ na ji niile nọ n'ala ha na ha ga-atụnyecha ya n'akpa ntakịrị a na ọ gaghị eju eju ụmụ mmụọ ewere tie kedu ihe onye a na-akọ ihe a ha were sị ngwa ka ha nwaa ha gara butewe ji niile nọ n'ala ha tụnyecha ya n'ime akpa ntakịrị ahụ o were dịka ebe a tụnyere sọsọ otu mkpụrụ ose ọjị n'ime akpa ahụ nke a were tụọ ndị mmụọ n'anya mgbe nke a gachara ya bụrụ na chi ejiela samadiko ewee chọọ ịlakpu ụra ha bịara bute ihe oriri dị iche iche ma akị nye samadiko nke ọ ga-abụ o richaa ya lakpuo n'abalị ka ha bịa gbuo ya n'abalị ma mgbe o ruru n'abalị samadiko gwara ha na ha agaghị egbunwu ya ruo abalị atọ nke a tụrụ ndị mmụọ n'anya ha sị kedu ụdị ihe bụ ihe a na nsogbu adịghị ka ha nwaa o wee ruo n'abalị nke mbụ mgbe samadiko lakpuru ụra ụmụ mmụọ were gara bịa n'ebe ọ na-arahụ ụra bịa igbu ya ọ bụ ezie na samadiko anọghị na-arahụ ụra mana o mere ka akị ndị ahụ e nyere ya ka ha na-ada kịtịkịtịkịtị ka ọ dị ka o nwere onye na-eti ya mgbe ụmụ mmụọ nụrụ ya ha chee na ọ bụ samadiko na-eti akị ahụ ha were laghachi azụ otu a ka o mere n'abalị nke mbụ mee n'abalị nke abụọ mee n'abalị nke atọ tupu ọ laa mgbe ahụ ụmụ mmụọ sịrị na anụ laa taa na izu bụ nta ugbu a ka anyị laghachitakwa na mbekwu onye chere na ọ bụ onye ji aghụghọ ga-aghọta ihe niile oge ọ nụrụ ihe niile nwanne ya nwoke samadiko mechara mbe ṅụrụ iyi na ọ ghaghị imezu ihe ndị ahụ ọ tụkwara ikwe nri nke ya bunye nwunye ya ka ọ gaa ree n'ala ndị mmụọ ka o meekwa ihe niile samadiko gwara nwunye nke ya mgbe ndị mmụọ bụrụ nwunye ya ọnụ mbe siri n'ime ọhịa mapụta sị osisi e jiri pịa ikwe nri na ya aghọkwala osisi ọ bụrụ na mbụ ma osisi ahụ gbara ya nkịtị ghọọ osisi ọ bụbu dị n'ime ọhịa o were hụ ka nwunye ya kụ isi kpere ekpere n'ala were gbara gaa were azịza nkịtị pịapụ nwunye ya mmụọ n'anya nwunye ya dị ebe ahụ wee nwụọ mbe gara were ego n'akpa ya lute mmanya ya na ụmụ mmụọ amalite na-aṅụ ụmụ mmụọ ṅụọ mmanya felie elu mbe aṅụọ mmanya nke ya mikpuo n'ime ala mgbe ahụ ụmụ mmụọ tiri mkpu sị chai nke a bụ anụ oriri n'ihi na ha emeriela mbe n'otu ihe mgbe ha ṅụchara mmanya mmụọ na mmadụ were banye n'ụlọ mbe wepụtara akpa ntakịrị o ji bịa sị ụmụ mmụọ na ha ga-atụnyecha ji niile nọ n'ala ha n'ime akpa ahụ na ọ gaghị eju eju ma ụmụ mmụọ ka tụnyere sọsọ otu ji n'ime akpa ahụ o were ju ha were gbaa mbe nkịtị chinyekwa ya ihe oriri ndị ọzọ ha chinyere samadiko mana sọsọ n'otu abalị ka ha jiri gbuo mbe ma mgbe samadiko nọrọ abalị anọ wee chee mbe mbekwu o wee bụrụ na ọ lọtabeghị ọgwụ ya gwara ya na e gbuola mbe n'ala ndị mmụọ samadiko wee gbara gawa n'ala ndị mmụọ ma mgbe o rutere o wee bụrụ na ụmụ mmụọ sinyere mbe n'ọkụ o wee bụrụ nne ha na-elegide ya ha were gawa ahịa samadiko were tie mkpu sị na ugo bere egbe bere ugo bere nke sị ibe ya ebela na nku kwapụ ya na nwa mmadụ emegbule nwa mmụọ nwa mmụọ emegbukwala nwa mmadụ na ya bịara be ndị mmụọ na o megbughị ha na ugbu a nwanne ya bịara na be ha ha egbuola ya na ọ nọchakwara lawa na nke o nweghị ihe o mere ha na mba na ya agaghị ekwe na ọ ga-emegwarịrị o wee were osisi ọgwụ ya pịapụ nne ndị mmụọ ọnụma n'anya nwaanyị ahụ wee daa nwụọ o were gupụta mbe tee ya ọgwụ tụọ ya ọgwụ were sị mbe ya gbara ọsọ lawa o buru nne ndị mmụọ tinye n'ite siwazie ya yiri akwa nne ndị mmụọ yibu were nọrọzie ka nne ndị mmụọ na-esizi nne ndị mmụọ n'ọkụ oge ndị mmụọ jechara ahịa lọta nne ha buputere ha nri ha erie mana ha amataghị na onye yi akwa ha abụghị nne ha n'ihi na samadiko yichara nne ha mgbe ha richara ha sị nne kwuo akwa anụ mbe ka anyị riri samadiko azaghachi ha sị ọ bụ anụ nne unu ka unu riri ha were sị ya nne kwugharịa n'ihi na anyị anụghị ihe i kwuru na mbụ o were sị ha ọ tụghị egwu o were sị ha ọ bụ anụ nne unu ka unu riri mgbe ahụ wee gbafoo ụmụ mmụọ n'anya na ọ bụ anụ nne ha ka ha riri ma mgbe ahụ samadiko mapụrụ n'ezi were ọsọ were na-agbalaga mgbe ọ gbagidere ọgwụ ya buru ya tụba ya n'ime mmiri ọ bụ otu a ka e si nwee